Hello ladies and gentlemen, how you guys doing? It's your friend. I'm back again. Ada USA. How you guys doing today? Guys, ahụrụ m one video like that. Um, nwaanyị Imo mere. Guys, so achọrọ m ikwu okwu na ya because ị ma akwụkwọ nsọ sị onye na-enwero wisdom sị yọọ wisdom ihe mere ofu onye na akwụkwọ nsọ ji wee lewe ihe niile a sị ya yọọ ihe ọ yọrọ awụrụ amamihe wisdom o nwere reason for that a la-agụtadị ya la akwụkwọ ọkwa ị ghọtago na so wisdom a dị ezigbo mkpa nwatakịrị jere na Zion jeje nye ndụ ya to Jesus Christ abatazie na wee gawazie through ọnwụnwa tribulations na trials na because mgbe i nyere ndụ gị to Christ ị ga-enwe nụ ụdị temptations and trials and tribulation na which ị ga-atry ka i mee overcome all of them because mmụọ e kewapụrụ n'ime gị ga-alike ịbịa fight anyị na ka ọ bịa testịa dị ka ọ bịa testịa your faith na so ọ bịazi test your faith ọ kwesịghị ịdịla afụnị ka ị na-akọtọzi onye amụma ma ọ wụ la akọtọ ee eh, church of christ ma ọ na ịnụ ị na-eme like that enwe ka ọ dị na ọ wụrọ ihe i kwesịrị ime because bible sị la carnal man cannot understand things of the spirit mgbe ị were ndụ gị nye chineke la aka ị kwesịrị ịma na e kewapụrụ gị from spirit husband e kewapụrụ gị from from the devil so ị gaghị eme ha expect ka ha fold aka like this wee la-eche gị no na ha ga-abịakwa jeje nwa ahụ a chụpụrụ gị n'ime ga-abịa checkịa ma ime gị ma ime arụ gị ọ ka dị empty ọ wụrụ la ị fillbedị ya with the spirit of god like with prayers ọ ga-elaghachi back jee duru more of like double of nke ahụ a chụpụrụ achụpụ wee bịa bịa birizie gị n'ime what am i trying to say e deliver anyị na zion ministry ị la relax ya na ihe adịla mma ihe ga-adị mma ma ọ wụrụ la ngị nwa activate ya the thing continue with your prayer life adị serious ihe abịa dị mma and ọ wụrụ la during that time ị na-efesi trials tribulations and suffering you endure them because it's just for a moment after all that

you are a new creation old things has passed away everything about you will become new but ọ wụrụ la emecha anyị deliverance ela ala ya jee jee kwaa iko jee jee mee adultery jee jee na na na na-eme hookups na-eme a lot of things la adịrọ mma then ị na-eche ka ka jizọs ka god bless anyị through jizọs ọ na-emedo ụdị otu anwa ịjụ ekwensu ịjụ ọlụ ya niile ị na-aghọta ihe m na-ekwu na so ọ wụrụ la ị na-apasị through difficulties or trials or tribulations and suffering what you supposed to do is to call the ministry or you go back there and tell them what you are passing through then they will help you to put you through and pray for you more and ọ wụrụ la ha nwere ego ha were ego nye gị gị werela agbalị until ị standịa strong in Christ. Do you understand? So ọ wụ ihe na-enwerọ ihe o nwere ime with Zion ministry o nwerọ ihe o nwere ime with Prophet Ebuka Obi ọ lụọla ọlụ Chukwu chọrọ ka o ji ọlụ Chukwu ọ lụọla ọlụ Chukwu chọrọ ka ọ lụọ by ịzọpụta anyị Chukwu ejili azọpụta anyị so ihe ị kwesịziri ime na-awụ ịdị ike na ekpere mmụọ gbanarị ekwensu la ọlụ ya liile ka ihe nwee ike dịrị gị mma ka ọṅụ gị nwee ike zuo oke ma ọ wụrụ la ị merọ ya like that otu ahụ kwa ka ị ga la-efesi trials and tribulations and that one got nothing to do with the the prophet. so god bless everyone like share comment your thoughts and follow us if you have not followed this page remain blessed guys bye bye i will see you in my next